Wawa mfumu Wawa mfumu lero ndabwera ndi uthenga. Uthenga umenewu ukupita kwa Ishmael Brighton. Ishmael Brighton amachokera ku Mangochi ku Maldeco. Mkulu ameneyu wathawa mkazi wake chifukwa cha mkazi uyu. Mkazi amene mukumuona pa screen yu dzina lake ndi Martha Kauya. Amachokera ku Balaka. Mkaziyu ndi wogulitsa. Anamubweretsa ku Joni ndi amuna ake. Zotsatira zake amuna ake aja anamugwira akupanga chibwenzi ndi wina. Anamtaya. Anabweranso mamuna wina anamkwatira anamgwiraso akupanga chibwezi ndi munthu wina anamutulukaso panopa akuphana ndi Ishmael Brighton Ishmael Brighton anali ndi mkazi komaso Ali ndi mwana mwana wake ndi wa zaka 5 panopa mkazi wake ndi oyembekezera akhala limodzi kwa zaka 7 Ku Cape Town koma panopa zinthu zavuta chifukwa cha mkazi uyu Martha ndi mkazi amene akuononga mabanja a eniwake. Even ku Balaka anthu amamudziwa zoti mkazi uyuyu ndi ogulitsa nde anabwera ku Joni ndi cholinga choti adzasokoneze mabanja nde wakumananso ndi munthu wina waku Mangochi mumadziwa anthu aku Mangochi zotsatira zake agwa mmayesero nde mkazi wawo akuvutika mkazi wawo wabwera poyera akupempha chonde ngati kuli kotheka thandizeni mkazi wanu rent yatha yapanga expire a landlord akumuthamangitsa komanso akugona ndi njala daily mkazi oti ali ndi mimba apanga bwanji kuno nkoyendera munamubweresa ndi inuyo alibe achibale mm akamati m'bale wanga amanena inuyo koma lero mwamuthawa after mutakhala limodzi kwa zaka 7 ndiye kumene muliko mr ishmael chonde chikumbumtima chikugwereni kumbukireni mkazi wanu mkazi wanu akuvutika ndi mwana wa zaka 5 amene ali mwana wanu woyamba komanso ali ndi mimba mimbayo ndi yanu Chonde, kumene muliko, chikumbumtima chikugwereni. Mkazi wanu akuvutika kwambiri, akukhalira kupemphetsa, akugona ndi njala chifukwa cha inu. Chifukwa inuyo ndi amene munamubweretsa ku Joni, ankagwira ntchito, munamuletsa usagwire ntchito adakumverani. Chonde m'bale, kumene uliko, chikumbumtima chikugwere ndipo Mulungu akuone mwapaderadera. Ndisanamalize vidiyoyi ndifuna ndikambeko. Atsikana, azimayi, chonde kumakhala ochenjera. Pali azimuna ena ake amaonekera apatali kuti awawa alibe sogolo. Chifukwa mabanja amene amatha mwa easy ndi mabanja oti simunapange chitukuko. Zili ngati munthu oti wasaina contract pa kampani ndi munthu oti akugwira ntchito kwa munthu. Munthu ogwira ntchito kwa munthuyo akafuna kumchotsa ntchito angathe kumuuza mawa usabwerenso ndipo sabwera ntchito yatha pamenepo. Koma pa kampani sangakuuze m'mawa usabwerenso. Chimodzimodzinso ku banja. Banja mukakhala zokuti mwapanga chitukuko limodzi zimakhala zovuta kuti banja lija lithe. Koma banja lakuti simunapange chitukuko limatha mwa easy. Uja watenga zovala, uja watenga bed, banja latha. Koma mukakhala zoti mwapanga chitukuko limodzi zimakhala zovuta kuti banja lija lithe. Komanso mamuna amaoneka kuti uyuyu wabwera pano pozakhala kapena wabwera pano sakukhala ndi khalidwe limene akuonetsa mu banja mukakhala ndi mwana woyamba mukhala mwana woyamba ena amapeza mwana woyamba muli pa sukulu komano mwana wachiwiri akamabwera muli ndi chani funso ndi limenelo mwana wachiwiri akubwera koma muli ndi chani mulibe pokhala mukukhala palendi palibe chanzeru chimene muli nacho ndiye akabwera mwana wachiwiri uja mumayamba kuona zipsinjo chifukwa choti banja limayambika mukakhala ndi ana awiri ndi pamene reality ya banja umaliona ndi pamene mavuto amayambika mwana woyamba azimayi ambiri samakumana ndi mavuto koma mwana wachiwiri ndi pamene azimuna amasintha azimuna amene amasinthawa muonetsetse ambiriwa amakhala oti ndi mkaziyo sanapange chitukuko amangogonana kumapangana zotsatira zake amawasiya ndikumapita chifukwa akudziwa zoti apapa sinabwere kuzakhala ngati sinapange chitukuko amakusiyani kumapita ndiye chonde azimayi musanabereke mwana wachiwiri kumazifunsa kaye kodi mamunayu tapangako chitukuko limodzi tili ndi chani mulibe kena kalikonse ndiye palibe chifukwa chopangira mwana wachiwiri chifukwa nzachiziwikire mukabereka mwana wachiwiri akuthawani akapange chitukuko ndi mkazi wina azimayi ambiri akuvutika after kubeleka mwana wachiwiri azimayi khalani ochenjera kunja kuno kunavuta osamangobeleka ana ndikumangokhala palendi pangani chitukuko mwana azibwera ndi chifukwa mwana woyamba of course anthu ambiri mumapanga ma mistake mwina poti mwamuna amankonda koma wachiwiri akamabwera azibwera ndi cholinga azibwera mutapanga achieve china chake osamangobereka chifukwa choti mwafuna kubereka lekani zimenezo